mụtakene ka esi asị mba okwe o na-eledo ozu anya oge dịịrị ihe niile nọ n'okpuru anyanwụ a ya ka o ji wee dị mma mmadụ iji ire ya gụọ eze ya ọnụ wee mara na ụkpala ọbụla okpoko buru na ọ bụ ntị chiri ya ntị adịkwa chikwado jidere awọ tinye n'ime ite gbanye ya mmiri wee fụha ọkụ buru ite ahụ sikwasa n'elu ọkụ o kwuchighị ite ahụ ekwuchi ka mmiri ọkụ ahụ na-adịtụ ọkụ awọ na-afụ onwe ya ka ọkụ ahụ ghara ịfụ ya ụfụ mmiri ọkụ a na-ekpokwa ọkụ na-aga awọ a na-afụkwa onwe ya nke ọkụ ahụ na-agaghị eregbu ya ebe ọ ga-adịrị ya mma ọ fụgidene onwe ya mmiri ọkụ na-akwadozi ka ọ gbọọ agbọ o nwezi ihe ọ ga-afụ fọrọnụ ọ fụkọọla ihe niile o nwere ike ịfụ ka o nwezi ike ịfụnwu ọzọ awọ ahụ ewee kpebizie ịmapụ ọ chọzie ka ọ mapụ o nwezi ike ịmapụ ọ maa kpụlem ọ danyekwa na mmiri ọkụ ọ maa kpụlem ọ dachigha azụ danyekwa na mmiri ọkụ maka na ike adị nwa ọ fụkọọna ike ya ihe a ka o megideziri ọkụ ewee karịa ya wee dagbuo ya a jụọ gị gịnị gburu ya bụ awọ ka ihe ị ga-akọ ọkwa ị ga-asị na ọ bụ mmiri ọkụ ahụ dagburu ya mana ka m gwa gị na ọ bụghị mmiri ọkụ ahụ gburu ya ihe gburu awọ ahụ bụ na ọ mapụghị oge o kwesịrị ịmapụ oge ahụ ọ ka nọ na mmiri oyi oge ahụ mmiri ka na-ekpota ọkụ oge ahụ ọ na-agbọbeghị agbọ o kpebighị ịmapụ oge ahụ na ọ bụzi mgbe ihe karịrị ọ chọziri ịmapụ mgbe ahụ ọ dịna late ọ bụrụ na ọ mapụrụ mgbe ahụ o nwere ike ọ bụrụ na ọ mapụrụ mgbe ahụ mmiri jụrụ oyi ọ bụrụ na ọ mapụrụ mgbe o kwesịrị ịmapụ ọ gaghị anwụ ọ bụ etu ahụ ka ọ dị na ndụ gị ị kwesịrị ịma oge ị kwesịrị ịpụ n'ihe ị kwesịrị ịma mgbe ị ga-etinye ọnọdụ ahụ n'obi na mgbe ị na-agaghị etinye ya ọ bụghị ihe obere ihe mee ị ga-etigide ya n'obi wee ruo mgbe o butere gị arịrịa i cheta ya wee obere ịhapụ ị kwesịrị ịma oge ime ihe na oge ị na-ekwesịghị ime ihe ị hapụ ndị mmadụ ha ewere gị na-emere rag mgbe a chọọ ka eyi ụzọ oge ewee kpọọ gị anaghị echeta gị na oriri na ọ bụ na ọrụrụ mgbe ha kụwazie foreign ha echefuo gị mụta ka esi asị mba enyi gị nwaanyị ahụ mgbe o ji anata gị ihe ka o ji akpọ gị enyi gị nwoke ahụ mgbe o ji adasa gị ka o ji akpọ gị mgbe ihe inye aka dapụtara ha agbamikpa agbamikpa na-azazi n'ime n'ime ọ gaghị akpapụnwu gị arịrị n'ụkwụ marakwa oge ị kwesịrị ịpụ bet ahụ eriene gị ahụ ibe gị amarana ebe ha nọ mana bet na-atakọ ego gị marakwa oge ị kwesịrị ịpụ ka ọ hapụ ịkarị maka ọ karịa nsogbu ga-adị ka ọ hapụkwa ịbụ erichaa gị amịchaa gị mgbe ahụ ruwezie I was there when he was drinking garị nne ọ ga-agwakwa gị na ọ bụghị gị nwa gọrọ ya bụ garị ọ na-aṅụ mgbe ahụ bụ nka mma karịkwa statement ndị mepụtara siga dere ya n'ahụ na ndị na-aṅụ siga anaghị ebi ogologo ndụ ị gụchaa nya sị nwụọ ese anwụrụ ị ghọrọ ewi oge ọbụla anwụrụ dị gị n'ọnụ ha hụ na ndị mmadụ ka na-aṅụ ha sị o nwere ike na ndị anaghị anụ bekee ma ọ bụ na ha anaghị agụpụtanwu ihe ha bịa see ya ese sere gị obi onye na-aṅụ siga na obi onye na-anaghị aṅụ siga ịhụ na obi onye na-aṅụ sịga dị ka ewu a mịrị amị na ọ dị ka ọka e komere n'anya ọkụ anwụrụ ọkụ eju ya n'ime i sekwuru na-aga ị maghị mgbe ị kwesịrị isi n'ebe ahụ apụta mgbe ọ karịzie ị chọọ ịpụta o nwere ike dị late ọ kwa ị hụrụ ihe mere awọ a otu nwoke m ma na-arụ ọrụ ike oge ọ bụla m hụrụ ya ọ na-akpụ anwụrụ sịga n'ọnụ ụtụtụ ehihie abalị ma mmiri a na-ezo ma anwụ a na-eti ma oyi a na-atụ sịga nọ ya n'ọnụ ihe a ka o segidere ruo otu ụbọchị ọ rụchara ọrụ laa bidozie kwama ụkwara na-akwapụta ọbara o wee bụrụ na sịga eriene ya obi ọbara ahụ ka ọ gbọgidere nwụọ nke ya gaa bet ahụ ị na-atụchara 100 naira gbara gbara fekwa oke ọ bụrụ ara marakwa mgbe ị ga-asị mba maka mgbe ọ baa gị ime o nwezikwa ihe a na-akọchatara ya gee m ntị were ihe a mere awọ a mụrụ ihe mara oge ị kwesịrị ịpụ n'ọnọdụ ahụ i were anya oke eji ahụ ihe dị n'ime akpa i were ire gị gụọ eze gị ọnụ ị mara ma ihe ahụ ị na-eme ma o ziri ezi ma ọ bụ na o zighị ezi ọ bụ na o zighị ezi n'ihi na ọ ga-enye gị nsogbu n'ọdịnihu jirikwa oge pụọ maka mgbe ọ gafee ị ga-achọ ka ị pụta mana ị gaghị apụtanwu werekwa ehihie chọọ ewu ojii maka na taa ga-abụkwa gboo ntị adịkwa ya gazie